nwaanyị gbagide ashawo gbagide ọsọ na be di o si be di gbapụta ma be nne ya na nna gbapụ ndị na-esi na ọ bịa ọ bịa kwa akwa ọcha na akwa red yibe sị na ọ bụ eze nwaanyị kpọm ụmụnne m ekene m unu n'ụbọchị tata obi na-agbawa m ihe na-eme n'ala Igbo na-eju m anya kidnappers eri ebe niile kidnappers ebe niile oshi ebe niile a na-atọ ụmụaka here and there na-egbu ụmụaka unknown gunmen na-agbagburu mmadụ agbagbu atọrọ atọrọ alụ na-eme n'ala Igbo mana ihe m na-ajụzi onwe m bụ those people na-abịa n'iru akwụkwọ eclaim na-abụ eze nwaanyị na-abụ dibịa na-abụ pastọ ndị abụ ndị nọ n'ala Igbo ka m na-ekwu na I'm talking about Igbo people not talking about all Nigerians as a as a whole talking about Igbo na ndị na-abịa na-apụkọ na n'iru akwụkwọ na-eclaim na-abụ na-abụ dibịa na nwere ọgwụ elu nwee ọgwụ ala na-eme nta na-eme moroko na-enye oke ite na-eme enyi na-eme enyi ebee ka fa nọzi ihe ndị a niile wee na-eme ka ife anyị meziri anyị maka ihe ndị a na-eme nụ eche na mbọsị bụrụ gboo na dibịa tinye ọfọ n'anị sị ndị na-eme ji ihe dị etu a jide ya mana taata ọ dịrọzi etu a ya onye ọbụla mazi bụ onwe ya onye ọbụla bụ onwe ya because onye ọbụla na-achọ it's all about personal interest onye ọbụla na-achọ ego akpa ya ma pastọ dị n'ime ya ma dibịa nọ n'ime ya eze nwaanyị nọ n'ime ya and nke ọzọ dị ka ibi bụ na most of them bụ fake most of them bụ fake ọ bụrụ ihe a na-ekwu bụ just mara mara n'iru gwompiti n'azụ they are not real they are not genuine nwaanyị gbagide ashawo gbagide ọsọ na be di o si be di gbapụta ma be nne ya na nna gbapụ ndị na-esi na ọ bịa kwa akwa ọcha na akwa red yibe sị na ọ bụ eze nwaanyị after mecha bụ copians then ọ gbanwezi onwe into another set of another type of ashawo na nke ọ ga na-agbazi with with level sị na ọ bụ eze nwaanyị they are there everywhere na ala Igbo anyị macha all of them most of them bụ ụmụnna anyị most of them bụ ndị enyi anyị we know all of them onye merigidego ya gba ashawo gbagide ashawo gbagide ọsọ na be di ya gbapụta na be di ya na-asị na o nwezi ebe ije bido hookup bido bido eze nwaanyị otu ahụ kwa gbasara ndị dibịa ma ndị zuchara ori nọkata sị na dibịa amụ ya ma onye jegoro ebe nwere ọrịa ọrụta nọkata sị na dibịa amụ ya anata na-egwu ndị mmadụ wayo the same thing with so-called pastors o zichago oshi ndị ọ na-ezizi bụ ekwe bụ o ji ezi oshi nke ya so ọ bụ na those people were real okete obi anyụkọọ mamịlị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ị na-ekpere chi gị n'obi onye ndị bụrụ ezigbo mmadụ na-ekpere chi gị na ọdị- wete ezigbo obi onye dibịa na-agwọ ọgwụ ya wete ezigbo obi onye nwaanyị na-eme nke wete ezigbo obi ebukọta ọnụ mamịlị na ọ gbaa ụfụfụ mgbe mgbe mụzụ mmadụ zụzọ group taa ga-eji kwubu ya okwu n'ala Igbo ihe ọjọọ n'ala Igbo anaa I'm not talking about money money will come but ihe ọjọọ nagodu atọdebe ụmụaka ụmụaka ndị a na-atọ na-ebere isi ma ala ma so on and so forth na-ebere their organ onye na-eme sacrifice na-eleta their organ na-atọrọ ndị mmadụ na-eme all those things will stop but all those people na-afụ na-ekwu bụ fake ọ bụrọ their fault Facebook nyere onye ọbụla free hand to come come to come to Facebook and monetize your page and doing rubbish na-emess up etu osisi ọkụ na-emetọ afa Igbo na-egezi atọrọ aka ọkụ adịmamkwa m na kidnap anybody but na-ekwu most of them ọ bụ na ihe a na-ekwu bụ eziokwu na chi gị chi nke dị ndụ and mmụọ ị na-efe bụ mmụọ dị ndụ o nwere ihe ọ bụ certain things ga-abịara gị ọ napụta gị ọ bụrụ aka gị dị ọcha ọ napụta gị mana because of they are all fake most of them bụ fake 90 percent of them bụ fake ọ bụ na abụ real ị ga-egosi n'ala Igbo egosi n'obodo o si bịa o si n'ala Igbo na onye arụ ya yes onye dị nsọ nwere ihe ọ na-asọ kedu ife a ga-akpọ nke a n'igbo na-eme biko everybody pastor everybody everybody dibia everybody eze nwaanyị onye nlụgide alụmanụ lụgide alụmanụ bụ ndị dibia ndịbazi aha yes nwa nwere dibia ụlọ ọgwụ na-etinyere ndị mmadụ anya ọ pụtara na nke ọ ga-eji na-edeceive ndị mmadụ ọ dịka oke

before ọ na ma ọ bụrụ na ọ ga-ana we make sure we destroy that thing ọ bụrụ ezigbo ihe igbo na na-agba iwu ka igbo igbo na-agbalị na-agbalị na-agbalị na anị igbo bụ sọ mma before o nwezi ihe dị na ya problem everywhere ochi na ama because of fake pastors because of fake dibias because of fake copians turn to to eze nwaanyị and even people people most of us bụ fake ga-ebidokwa n'oge wee chọba ihe a ga-eme were efe chọba ewu ojii before chi ejinarị anyị anyị ga-ejikọ efe chọba ewu ojii before chi ejinarị anyị ihe na-emebikwa n'ala Igbo ihe na-emekwa n'ala Igbo mana ndị na-ewetala ozi a nụnwa bụ ndị fake pastors fake dibias and fake eze nwaanyị they know their self ananiru akwa na-eke omere agụ enwere ego na n'ụlọ ọgwụ ego na anụ ji egwu oge oyi okite omerego okite iche omerego omerego oge nke omerego mana i nwere ike isave obodo obodo obodo nọ na ya from troubles eche na ezigbo dibia na na na na enyere obodo aka na ndị na-eme ihe ala ọgwụ jide ha

ọ bụrọ etu a ka anyị chọrọ ọ dị anyị na-eji ka igbo dị oke igbo ndị a na-enene enene a sị na onye na-ekili ekili adịrọ mma ikpo ntu nwa gwada ata afịa onye igbo adịrọ mma ikpo ntu onye ọcha adịrọ mma igbu ụkpa n'isi onye ọcha adịrọ mma igbu ụkpa n'isi alụ na-eme n'ala igbo we need to change all these things a sị na nwata mụta ụsọ mụta mkparị amụ yes enough is enough ọ bụrụ na ajụrọ ajụ wee libe elibe ya butere ayarọ aya nwụrụ ya ka isi na ya gburu bekezi ya n'afọ na ọya afọ ada ekwere ọgwụ n'oge oge na-ebu ife nke azụ anyị ga-amụ ihe ya mere nwa maka na mmiri gbamara n'ezi na-atụ egwu we have to put our hands together and stop all this nonsense that is happening in Igbo land enough is enough